em ama m na ka ị na-ekiri ọnọkọ a taa bụ gwa m okwu na ogene tv m ị ga-achọpụta ihe mere m ji were egwu a wee malite ọnọkọ a taa cheta na agwago m ụnụ na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ anọghị n'ofe mana enweghị ike ịgwa onye isi na nnu anọghị n'ofe maka ọ bụghị a ga-agba asụ agaghị ama na a dị ime dịka m na-agwa ụnụ na ọ nwere ihe a na-agwa nwaanyị sị ya agwakwala di ya ọ bụghị ihe niile ka a na-agwa nwaanyị sị ya agwakwala di ya em okwu a m ga-eleba anya taa ya bụkwala okwu a igbo na-asị na ibi dara ele bụ uru dinta ala adị mma bụ uru ndị nze ọ bụrụzie nke a udele sị na nwunye ya dị ime na-akpa ya obi ụtọ maka na ọ mụọ n'udo uru ọ mụọkwa ozu nwa uru em biko ama m na ị fụrụ ihe ngosi ahụ m gosipụtara tupu m amalite ama m na ị tọkwara ntị n'ala wee gee ya em dịka m kwuru na ihe a na-agwa onye isi bụ na mmanụ anọghị n'ofe mana anaghị agwa ya na nnu adọghị n'ofe mgbe ụfọdụ em amakwara m na abụghị m onye ọkaikpe mana ọ nwere ihe mmadụ nwere ike iji eduka uche ya wee tụlee gaa mara ma ihe a aghụghọ dị n'ime ya maka na a sị nwa ga-arịghị arịghị ga-arịghị nke ga-anwụkwanụ anwụ ga-anwụ ebe ọ sọrọ gị buru ya gaa a na-eji ụtụtụ ama njọ ahịa hapụ ihe a na-asị mgbe ụfọdụ a sị anaghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa mgbe ụfọdụ a na-eji ụtụtụ ama njọ ahịa em okwu a m chọrọ ileba anya ụnụ nụperela ihe metụtara ya na ihe ngosi ahụ m gosipụtara na mbụ maka o ruole mgbe anyị ga na-atụpegasị okwu ndị a na-elebagasị ya anya maka na ọ bụghị mgbe niile ka a na-asị a gbachaa ọsọ a gụọ mile ka okwu onye ndu Nnamdi Kanu dị ugbu a o kwesịrị ịbụ a na-agba a na-agụ mile ka mmadụ hapụ ikpe ibe ya oro oro em unu nụrụ ajụjụ ole ma ole nwanne anyị nwaanyị jụrụ na ihe ngosi a m gosipụtara ọ gbadokwa ụkwụ na ndị nke m chọrọ ịjụ taa biko na asị m ajụọ ndị ọkaikpe ndị a na-ekwuchite ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu akwa ọ bụghị na ụnụ zọpụrụ ụkwụ egwu na mbụ ya bụrụ na ụkwụ egwu ahụ abụghị ezigbo ụkwụ egwu n'asụsụ oyibo ọkwa ọ bụghị na ụnụ malitere na mbụ progress wa in error maka m em, a sị na mụ nwa bụ onye ọkaikpe ya ga-abụ uche obi nke m ama m na ụfọdụ n'ime unu ga-asị ị gaghị aghọta maka na ị bụghị learned man nnọọ ndị a na-ebu ndị na-afụta onwe ha dịka fellow learned mana anyị nwa bụ iti mana okwu a m na-ekwu achọrọ m ikwu ya dịka iti na mbụ ọ bụrụ na ndị ọkaikpe onye ndu Nnamdi Kanu gbadoro ụkwụ na mbụ wee sị na ihe banyere ikpe onye ndu Nnamdi Kanu n'izizi ebe ọ bụ na ma ụlọikpe mba ụwa ma ụlọikpe nke ah Naịjirịa ekwuola na ụzọ esi kpọlata ya site na mba Kenya abụghị ụzọ ziri ezi n'ihi nke a ekwesịghị itinye ọnụ n'ikpe a maka na anaghị eji ihe ọjọọ akwụ ụgwọ ihe ọjọọ ụlọ ọbụla e wuru n'elu foundation na-esighị ike ọ naghị akwụdo nke abụọ mgbe ahụ ha mekwana ihe ha etu o si wee sọ ha ụlọ ikpe Naịjirịa bịa ekpechakwa sị discharged and acquitted gịnị mere ndị ọkaikpe na-ekwuchite onye ndu asịghị ị fụrụ nke a na-achọ ime retrial again aka anyị adịghị ya nke e kpere mbụ ebe ahụ ka anyị kwụ ọkwa unu gara aga gide nwa amadi a si ebe ahụ kpọlata ya n'ụzọ na-ezighị ezi ụlọikpe obodo a ekpeela sị ihe niile unu mere enweghị nke dị mma hapụnụ nwa amadi a unu chọzie na a ga-eretry ya kpachigodi na ebe unu si wee nwụta ya unu kpọgazi ya ebe ahụ unu eme ihe unu kwesịrị ime si n'usoro unu siri isi- kwesịrị isi wee kpọlata ya wee kpọlata ya e bidozie trial ihe m ji na-ekwu okwu a bụ maka na o nwere ihe ndị m ga-egosipụta n'ebe a taa unu kirichaa ya biko aga m achọ ya gwa ịyọ gị obere ayịyọ ihe a m na-egosipụta gị taa aga m achọ ka ị were uche mmụọ gị wee kirie ma gee ya hapụ onye kwuru okwu a ma gerekene ihe o kwuru hapụkene messenger ihe a m ga-egosi taa gekene ihe nọ na message a mara ma e nwere eziokwu dị na ya maka na a sị ahụrụ mbụ bụ onye agụ riri ji ya ị hụrụ ahụrụ mbụ nke a ahụkwara na ndị kpọrọ onwe ha ma ndị SAN ma ndị learned men ekwere sị ka nke a bụrụ mbụ kedụzi ebe a ga-eme ya wee ruo em ihe a na-afụ a sị na-ekpegharị na-aretrygharị ọ bụrụ na e kpecha ihe echi ndị eme ihe ha bu n'obi o nwere ihe anyị ga-eme ihe a m jụrụ ugbu a bụ ajụjụ ọ bụrụ na ndị a emegide ihe a echi rụgide aka n'ime a rụgidere aka n'otule shie n'ime a pịtọgide ihe a ha pịtọga sị na ngwa ha amanụ onye ndu ikpe ha atọla ya nga gụ nwa n'ebe a na-ekiri m ugbu a na mụ nwa n'ebe a gwakene m ihe anyị ga-eme maka ihe eji na-ekwu okwu a bụ a sị na abọrọ mgbada mgbe e gburu ya ikekwe olu akara ịṅụ ya a sị na a malitere na mgbo wee kwube sị mm a ga-ekwu okwu a ụzọ esi welata nwa amadi a abụghị ụzọ ziri ezi ha akpọkwana ekwe nkụ kpee ya ụlọikpe ala ekpebie sị haa ya ụnụ ajụ ha ndị nke kwesịrị ịbịakwana asị anyị a na-ekpeghezi ụnụ ma na a ga-ekpegharị ya kpọlagodi ya ebe ụnụ si kpọta ya maka ndị asịla ụzọ esi kpọlata ya abụghị ụzọ ziri ezi nke unu na-emezi stay of execution or whatsoever ọ bụrụkwana ugbu a na ụlọ ikpe ala kpechasị ikpe mara ya ndị ọkaikpe ya ndị na-ekwuchite ọnụ ya ha enwekwara ike ịga tinye stay of execution sị ngwa ejelụkwala ya ka e kpegharịa ha ya ọzọ maka ihe m ji ekwu ekwu okwu a bụ maka ihe nwere ike ime eme na-emebeghị eme ihe m ji were egwu a m ji wee malite ọnụ okwu a ji wee malite ọnụ okwu a bụ gị bịa na mpaghara ka nke ndị federal gọọmenti ha sị ma ọ bụ anyị nụrụ na ụbọchị ọbụla akpọrọ onye ndu bịa ụlọikpe ha na-emefu 500 million half a billion m asị m ajụọ taa ọ bụrụ na ndị gọọmenti na-emefu na mpaghara nke ha 500 billion ka ọ bụ 500 million biko ndị ọkaikpe ndị kwuchiga ọnụ onye ndu Nnamdi Kanu ụnụ ọ rụga ọrụ mishọn ka o nwere ego nke emefugekwa ụnụ ji abịaga ka ọ kwana ịbụ na ọ bụ ego ndị emefuge ka onye ọbụla ji na-eti a ga-ekpe ikpe a ga-ekpe ikpe a ka enwe ike na-aga eme adjourn ala abịakwa ụbọchị ọzọ akwụ ụgwọ ihe m ji ajụ ma ọ bụ ọrụ mishọn bụ ịma ọ bụ ọrụ mishọn ka a na-asị thank you god bless you ihe a ọ bụ ọrụ thank you god bless you ka oke nke ụnụ ọ nọ na 500 eh, million nwa federal gọọmenti spend ga ọ bụ ebe ahụ ka esi akwụga ụnụ ụgwọ ka o nwere ebe ọzọ

no drink am at all. ọrịa ahụ nyịrị dibịa ọgwụgwọ ọgwọ nnụ ọrịa ga-agwọ gị ya Jigsimur e dey work we dey see am. Em, ihe m ji na-ajụkwanụ ajụjụ a bụ maka o nwere otu nwaanyị di ya nwụrụ ka di ya nwụchara ndị otu di ya abịa tụkọlọtacha nnọọ ego eji bịara ya condolence mana mgbe di ya dị ndụ ikekwe o nwere ike di ya na-enyecha ya ego ka o si wee chọọ mgbe di ya nwụziri ndị ọyị ya bịa tụkọlata ego ego a na-agwa gị ihe a point million point million atụkọta ya wee nye nwaanyị mana dịka ihe a na-asị na nwaanyị alụtara ọhụrụ ọnụ ọchị anaghị ekwe ya fụhụ ọkụ

nwanne gị hawe egwu ụka gị jụọ ya ọwa ọnwụ kraịst nwụrụ ka ọ gụga mana gị tụla egwu ahụ amanụ ma ọnwụ di ya nwụrụ mere ya mma akwa ọ bụ na adjourn adjourn na mkpegharị ikpe a na-eme ndị lọya mma na ọ na-eme ndị I put it to you hearing to fellow learned men na ọ na-eme ha mma ka anyị jụọ na ajụjụ ndị a maka ụfọdụ nwere ike iche na ihe ha ma ibe ha amaghị ya maka na uche obi m aghọtacha m ihe eji abịa ekpegharị ikpe a o nwekwana onye chọrọ ime objection onye ọbụla ekwe yorororo dịka ejiri ọgwụ jide onye ọbụla ihe a m ga-egosipụta ụnụ ebe a taa ụnụ kirichaa ya ụnụ agwazi onwe ụnụ ka ebe eziokwu em ọkwa bịa n'obodo a bụ naijiria ụnụ anụ ka a sị ee ndị repented boko haram mm, emene ha absorb emene ha eh, ha bụrụ ndị amị bụrụ nu ga-anabata ihe dị karịrị 300 eh, eh, million aya maazị ole ha dị ma ọ bụ 300,000 ya bụ ndị ripentịrị repent Boko Haram ndị igbu mmadụ bagoro n'ahụ ndị ọbara bagoro n'anya amanụ mma na ama aka ekpe na nka abịa sị na ndị eripentịala ebunyere ha egbe ha ghọla ndị amị echi ha ebewe ha akwa na ndị a eburukwala ngwa agha ebunyere ha wee mefu ụnụ amabụ na ọ ka ọ ga-adị a na-eji azụ afachi ọnụ oke tata a ma egosikwa ụnụ ka ụnụ nụrụ na eh, ụfọdụ mpaghara n'ebe ahụ anaghị ebe ebe ugbu a mana ya bụ nkụ ahụ ụnụ kpara ngwere abịagoro ụnụ ụrị ihe a na-ekwuzi okwu ugbu a bụ igbo ka anyị rie na-adụdụ onwe anyị ọdụ maka o nwere mmiri na-eru nọ o nwere ebumnobi ndị a ihu ihe ndị a plan ga ya esu ọ ga-ekwusa onye ukwu kwusa onye nta o nwere ike ya nọrọ n'ala igbo na-eche na ndị a ga-abịa ala igbo anyị chebirila ha ha bịawanụ ị gaghị ama na n'eziokwu eziokwu ụdịrị ihe ndị a mega ugbu a ụdịrị etu ndị a si emego onwe ha equip ụdịrị sophisticated ndị a dị ha nwere ike nọ na mpaghara nke ha na-ezi ozi na mpaghara nke anyị ya na-ada ụda maka ụnụ ga-anụrụ taa na ọbụladị ụdị ngwa agha ndị a ji ndị oji egbe achị obodo Naijiria ejighị ụdị ya ma na-ajụzi ebee ka ha esi enweta ihe a kedu ndị na-akwado ihe a em ụnụ ga-afụrụkwa eh, nwanne ha nwoke bụ Gumi onye nke ahụ okwu anyị ọnụ ya si ekwulekwu ọ na-ekwu ya ebe ọ ga-agwakwa ha sị onye atụkwala vootu tụnyere onye ga-abịa echi ya sị ọ chọrọ ibuso ndị bandits agha na ndị bandits bụ ndị warrior ha na-echekwara ha forest ha mana onweghị onye nwere ike imepe ọnụ pụta taa sị ndị ESN bụkwanụ ndị na-echekwa forest nọ n'ala Igbo kama ihe a ga-eme bụ ewepụta ebube atụrụ ebe a ewepụta ebube agụ ebe a ewepụta udo ga-achị ebe a ewepụta ọgba aghara esula ebe a sị ndị a niile ga-ebuso ndị agha hey akwụkwọ Job ọsọ onye kwerenụ mee na ya anyị ekwela anyị bụ Igbo ha mewe anyị ya biko ka ọ dị ugbu a ị ma na ana m agwa ụnụ na ọ naghị adị mma mmadụ ịnọ ebe a na-agba afa ọkụkọ eji achụ àjà anwụọ ka m gosipụta ụnụ ụmụ ihe ole ma ole ndị a ụnụ were anya ụnụ wee kirie ya dịka m kwuru na mbụ o nwere otu n'ime ha ụnụ ga-anọ ebe a ikekwa ka ị na-ekiri ị wee gaa na-asị onye siri ya kwuo onye gwara ya ọ bụ ya aka mma ya ka m jiri gwa gị hapụ the messenger gekere ntị na message a marakere ma e nwere uche dị na ihe ahụ ọ na-ekwu tụlee ma lee kirie na ihe ndị ndị Igbo ekenekwa m unu vidio anụwa m na-eme ugbu a ọ bụ ihe gbasara ndị Igbo so ọ na okwu anyị ka m ga-ekwu ya n'olu anyị olu ndị Igbo ọkwa ihe gbasara Nnamdi Kanu a ma ekwu okwu maka ihe mege na Abuja taa ebe a na-ekpe Nnamdi Kanu ikpe ọ na m nọtụ ma na-ajụ onwe m sị enwere ihe ndị ọzọ ma m amarụ enwere mkpebi enwere m amarụ ikpe a ekpege na Abuja taa a na-ekpe Nnamdi Kanu elee ebe eji ya aga elee ihe a chọrọ n'ime ya elee mkpebite enwere elee ihe ebumnobi eji ekpege ikpe a ka ihe ha ga-eme achieve ka ihe ha ga-enweta n'ikpe a ekpege na Abuja mụ nwa asọpọtụ n'ikpe ekpege na Abuja na 2005 oge Obasanjo e nwere similar situation onye izizi emere arrest mgbe ahụ wụ Asari Dokubo ngwa onye abụọ emere arrest ebe m na-agba bọọlụ emechaa ma arrest Frederick Fasehun mechaa ma arrest eh, Gani Adams buru anyị ncha pụga Abuja na-ekpe anyị ikpe for treason and treasonable felony anyị anọ mgbe o rukwe mgbe a ga-ahapụ ahapụcha ndị ọzọ ahụ jide m m nọọ extra one year and half before ahapụrụ m mana ekpere ikpe anyị anọ kwuo okwu similar things that time mana taa asịzi na terrorism fine terrorism ihe mege na naijiria taa ọ sọ nnamdị kanụ mege ya ị sị na terrorism ihe niile egbuge n'ugwu awụsa from Maiduguri to Zamfara to Kaduna to name it the entire north central e nwee ke dị safe ọkwa terọrizm egbugo onye ọbụla ma ndị uwe ojii ma ndị amị ma onye ihu ma onye azụ ọkwa egudege ndị a over 10 years now mmadụ ole n'ime ha ka ekpege ikpe na kọtụ naijiria taa ndị igbo ọ wụ unuwa ka m jụga ihe ndị a mmadụ ole n'ime ndị a ekpege ikpe taa nke onye yoruba Sunday Igboho nke ahụ na-eji ma egbe m anụ n'ọnụ ihu ọ na-eso ya na-agba ndị mmadụ na-ahapụ ya elee ebe ekpege ikpe taa ọwụzi onye kwuge okwu na redio bụzi onye a na-ekpe ikpe terọrizm kedu ebe ndị ọzọ nọ ọ ihe m na-ajụ asịghị m na ekpena ikpe terọrizm fine kpewe ya ikpe kedụkwanụ ndị ọzọ n'oge ka anyị anyị ncha anyị anọ m kpọrọ aha ugbu a ekpere anyị ikpe the same offense the same time ọwụzi selected injustice ka emeke na na Naịjirịa ọ na-anahụ ụra ana m arahụzi ya ọfụma maka ihe a ọ na-eri m nri n'ahụ m sị na ihe m na-eche unu ọ na-echekwado ya ụdara sị awụghị sọ ya nwa na-amụta nwa a na-apịwa ọnụ anara ofu onye oru azụ anara ndị oru niile azụ ndị Igbo lee ihe meke unu ụdị ihe onye ọbụla mechie ọnụ gbapụ enweghị na-ekwuzi okwu ndị kwanụ bulitere keesi a a na-ekpe senior advocates of Nigeria a line up ndị Igbo senior advocates fine ka anyị kụọrọ unu aka unu na-agbalịkwa o senior advocates a unu agbalịana all these exhibits niile a etendaga emega accept na court all these exhibits niile a emega admit unu nọ nga ahụ exhibits ọ kwanụ ya ka a ga-eji enye judgment ka ọ mgbe jọji ga-eji ide judgment ya ya ga ebe ọzọ gaa were ihe ndị o ji ede ya elee ebumnobi unu eleedị ihe unu chere ka ọ nnọọ ka anyị kpọpụta nwanne anyị ka a sacrifice ya elee ndị butere atụmatụ ikpe ikpe ikpeazụ a aghọtara m m na-eche ma enwere otu unu siri nwee mkpebi na Abuja ebe ahụ a na-enwe onye manụ because aghọtara m ha na-eme ihe a ọ ka achọga ka ha na-achọ ka okay fine ka a sị na ikpe mara ya ikpe mazie ya anyị bido anyị bidozie yọwa ayịyọ ayịyọ ahụ anyị na-ayọkwa n'ugbu a anyị ga-ayọ ugbu a ma ikpe ma ya ọwụ mgbe a ga-anụrụ anyị hapụzie ya ọ mgbe ahụ mgbe ekpe a sị ikpe amago ya ayọzi ayọ ahapụ ya gwa ya ga ahapụ ya na ihe ndị Igbo dị suppose ịpụta ime taa bụ ịsị na mba aga ekpe nwa anyị ikpe ọwụna asị a na-ekpe ikpe sị kpewe onye ọwụna kpọpụta isi ndị a e nwere mgbe e gidere onye isi Boko Haram m chetara ebe a ga-aga zuo ya bụ na Government Lodge Borno State na Abuja gọvanọ ga zuru ya mgbe ọ kwa na-awụ vice president taa elee ihe wụ ihe mmeta ha na ndị Igbo onye ọbụla akpọchi ọnụ pịam enweghị na-ekwu okwu enwe onye Igbo na-azọ nwanne ya ọ weta ya ka egbuo weta ya ka egbuo elee ihe ọjọọ Nnamdi Kanu mere na Naịjirịa taa na-enweghị onye mere ya mbụ na-enweghị ndị mere ndị niile na-egbusiga ndị mmadụ ọwụ terrorism ka ọ bụ eleekwanụ ebe ha na na-ekpekwa ha ikpe aghọta m ọ na m nọrọ m na-ajụ onwe m sị enwetara ebe ihe ndị a enwe ebe ihe ha enwe ihe ha hụga m na-ana ahụ onye ọbụla emechi ọnụ mgbe ihe a na-eme na mbido awụkwa m onye pụtara mgbe a na-eti mkpu ya echetara m ebe anụnwa ka m nọ about eight years ago na-asị na mmiri ya na-ezo na na-akwado izo na ya ezowe n'ala Igbo na ọ ga-ama nwaanyị dị ime makwa nwa o bu n'afọ ya ka m kwuru ya bụ ilu m tụrụ mgbe ahụ ọ tara suit ka m yi echi m kwuru okwu a sị na ihe niile a na-ekwu n'ala igbo na a na-eme gburugburu World Igbo Congress ele ebe unu nọ taa ndị ahịa agwọ nọ n'akịrịka agwọ nọ n'akịrịka ele ebe unu nọ na ele ebe agwọ unu nọ na anọ mụnwa nọ na South East a for over 20 years now enwe ebe m gara onye nọzi bi na Amerịka na-ebi ha n'ala Igbo pụta sị na agwọ nọ n'akịrịka na-akpasu ọgba aghara ugbu a ọ ghọziele problem Nnamdi Kanu so Nnamdi Kanu a na-atry godu Nnamdi Kanu ndị Igbo ma Igbo politicians ga-eso a ga-eso na-atry ha aka ha nọ na ihe a ndị niile atụkọ ego a na World Igbo Congress adị suppose ịtry ha gbanye o ji wụrụ naanị Nnamdị Kanụ onye ọwụna emechi ọnụ enweghị onye na-ekwu okwu ka esi akpọpụta ya dowe na ebe ahụ na-ekpe ya ikpe kedu ihe ọjọọ o mere unu ncha aka unu na-anọ ndị Igbo adịghị suppose ịsupport ikpe ikpe taa to be very honest ka m kwukwa eziokwu ndị mere m I feel na ekpegide ikpe na ihe gbasara Nnamdi Kanu bụ Ejiofor onye ọ na-azado Barrister Ejiofor na Aloy Ejimakor

kpere ikpe a ka m hapụzie exhibits a ka ọrụ ime ya ka m ga-eji ede judgment ọ gịnị ka ya mere ha gịnị ka afọ tọga ihe a aghọta m ihe ebe unu ga-aga o ihe m ji ekwu ka m ka m kwukwe ya o rukwe a ga-echeta na m kwuru ihe dị otu a aghọtaghị m ihe unu meghe ọ wụ ekpecha federal gọọmenti ayọgide kamgbe echi ege ha ntị the judge na onwe ya anwa even without evidence without exhibits ndị a na gọọmenti chọrọ ka a convict ya even without ihe ndị a the body language federal government eshowgo na ha chọrọ ka a convict Nnamdi Kanu otherwise ayọgide na-ekpegide ihe nọ n'isi ya ayọ ekwe ha anyị ga-enye aka

ị maghị ụdị convention a ga-ebu abịa a sị m ekwukwe ka m because amanụ m ma enwere meeting ụnụ na ha nwere na Abuja na assurances ha nyere ụnụ eji ekpega ikpe ikpe azụ a ọ wụ otu a ka esi ekpe ikpe treason and treasonable felony solution ya political political solution ọ bụghị ihe a na-ekpe na court ikpewe ya na court ihe ka ji hụ ebe ahụ ị ga-ala ike ya ọ gaghị efavour gị ihe niile a na-eme taa ọ ga-abụ efavour anyị ọ ga-ekwe efavour ndị Igbo ka m kwukwe ya ugbu a o rukwe mgbe ọ ga-ere amasị akwa gwara m ya ụlọ agwa amakwa ebe ndị anyị ha pụrụ uche amakwa ebe ha na-aga anyị adịghị suppose iwere nwanne anyị nwoke kpọpụtara ha asa ikpe gị ikpe ikpe ekpe gị aka Uwazuruike anọkwa n'ime ya asị m ka m nkwurukwe ka m taa ka anụkwa olu m ọ gwụsakwa anụ ndewonu because Boko Haram is using armed drones. Let it be on record. They are using armed drones, weaponized drones, which Nigerian army is not using. In other words, they are more sophisticated and advanced than the Nigerian army. Lastly, I lost people in Wajiroko. We lost people in Wajiroko.

Between 2015 to 2019, Nigerian government spent 19 point something trillion naira on security issues. I have the report with me. Ọ dị mma ka ị kirichara ihe ndị a ugbu a were ke na-edukwa uche gị wee tụlee o nwere ihe dị ka eziokwu dị na ihe a nwanne anyị nwoke Ralph Uwazuruike kwuru dịka onye ọkaikpe ị chere na ọ ma ihe ọ na-ekwu maka ya maka na asị anụ ji eze arị elu mara osisi na-akụ ilu ụnụ chere na ọ nwere ihe dị n'okwu ọ na-ekwu maka ndị a mee ihe ha bu n'obi Igbo onweghị ihe anyị ga-eme ama m na ụnụ nụkwara ozi si na ụlọ ọrụ Jigsimur ya bụ ndị nwe ọgwọ nnụ ọrịa miracle in a bottle a m na-agwa ụnụ maka ya na-agwa ụnụ na onye ọbụla dị ndụ kwesịrị iji ọgwụ a wee na-eleta onwe ya anya were ọgwụ a wee na-azọ ndụ ya maka na onye chukwu na-azọ na-azọ onwe ya onye sị mmụọ egbule ya mmadụ egbule ya ejikwala aka egbu onwe ya o nwere onye ị ma na-aya ihe ahụ i chere na onweghị ọgwụgwọ nyekene ya ọgwụ a o nwere nke na-aya gụnwa ga-eche na onweghị ọgwụgwọ were kene ọgwụ a tụlee ya ọ bụ atụghị atụ amụghị amụ ọ bụ fibroid ọ bụ cancer ọ bụ kidney ọ bụ hepatitis gout ọ bụ stroke ọrịa mkpọnwụ ahụ arthritis nwanne ihe ọbụla ọ sọrọ gị kpọọ ya bụ ọrịa ọbụladị obiri n'aja ọcha o nwee onye ị ma bu ya ka anyị kpaa ka e were ọgwụ a wee lebara ya anya ị gaghị ama mgbe ị nọ na-ekwu na lie na lie mgbe na true ga-eji gafee ị gaghị ama o nwee ihe ị chọ ka mara gị karịa lekwa akara ekwentị nọ n'ihu onyonyo gị zibatara m ozi WhatsApp na ya mụ na gị ga-akarị ka m saa gị ihe ahụ ị chọrọ ịjụ nke ọ bụla ị chọrọ a ga-asa gị ya ebe ọ bụla ị chọrọ ka ezitere gị ọgwụ a a ga-ezitere gị ya na mba ụwa niile dịka m na-ekwu gị bụ nwa afọ Igbo kiriri ọnọkọ a gbaa mbọ nene ihe ndị ahụ m na-ezitara ụnụ ma nke si na mgbe a m na-agwa ụnụ na anyị nọ lokeshọn ọ bụrụ na ezitara gị ozi si na Igbo Nolly TV mara na o si m n'aka ọ bụrụ na mba ofesi imerime ndị mmadụ na-asị ụmụ ha na-asụ Igbo ee ndị be ha ma ka esi asụ Igbo ha pụkere na ụmụ ihe pịrịpịrịpịrịpịrị a sụpịrịpịrị sụpịrịpịrị gbanụ mbọ fụ na ha na-ekiri ejije niile anyị na-ewepụtagasị na Igbo Nolly ya bụrụkwa nke oyibo bụ nke na-amasị gị gaa kirie Gaddafi Nolly gị gaa na Gaddafi Nolly TV na YouTube gaa kiriekwe nke ahụ ga-akpa gị obi ụtọ mee gị amara na ọ nwere ihe dị iche na egbe na egbe ị hụrụ channel abụọ a o nwe nke ị ga-ekiri ị na-agaghị enwe obi aṅụrị ma Gaddafi Nolly TV ma Igbo Nolly TV ha ncha bụ maka ọdịmma na obi ụtọ nke gị ebe ahụ ị nọ ugbu a ọ dị mma atala m ụkwa jaa eze ka m si ebe a na-apụ ugbu a ana m asịzi ụnụ ụbọchị a ga-akpụ isi ga-akpụ afọ ọnụ ka egwu agbafọdịba ụbọchị oti ịgba ga-akwa nne ya ka emesịa